Bhí sé chomh maith dhom. Is iontach an deis dhúinn é.
Is cuma leat cad a cheapaimse. A stór, ní thuigim ó Dhia anuas cén fáth a bhfuil tú ina aghaidh seo. Nóiméad amháin tá an ghráin agat ar an áit. Is fada leat go ndíolfar é. Agus anois, tá tú ag iarraidh é a choinneáil gan údar ar bith leis. Ach tá údar agam leis. Gheobhaidh mé go Cóilín agus go na gcleas. Ná, ná tosaigh ag caint faoin friggin' frog sin arís.
Níl aon neart agam air. Airím nár cheart dhúinn é a dhíol. Tá brón orm. Hé, níor thuig mé cé chomh mór is a bhí sé seo ag cur isteach ort. Cheap mé go mbeadh tú sásta é a dhíol. Níl mé sásta é a dhíol. Cheannaigh tusa an site sin dhomsa agus tá mé ag iarraidh é a choinneáil. Go háirithe anois tar éis an méid atá gaibhte tríd againn le goirid.
So, airíonn tú ciontach mar gheall ar an gcaoi a mhothaigh tú faoin site? Bhí mé gránna leat ó thús faoin site. Níor cheart dhúinn scaoileadh leis anois. Tuigim cén chaoi a mhothaíonn tú, a stór. Tá an cruinniú ann inniu agus chuile dhuine ag brath ar a chéile chun cúpla euro a fháil. Níl a fhios agam an bhféadfainn iad a ligean síos. Ach is cuma leat mise a ligean síos. Chomh fada is go bhfuil chuile dhuine eile sásta. Happy anniversary. Muise stop. Go n-éirí thar cinn leis an gcruinniú sin anocht, ar feadh an bheic. Beidh tú féin i láthair ann, ar ndóigh. Bhuel, mar a tharlaíonn sé, a Pheadair, tá mé ag léamh Aifrinn sa choill so ní bhead ann. Aifreann sa gcoill? Is saor agus Cóilín a chuir an ealaín seo i do chloigeann, air. Bhuel, tá an-chuid daoine i bhfabhar an fheachtais seo, na déagóirí mar shampla.

Berni, cén sórt ealaíne é sin ort? Ní ealaín ar bith é. Ní maith liom foréigean, is maith atá a fhios agat é. Ar an gcánaí ar an tseafóid sin maith an bhean. Níl tú ach ag iarraidh a bheith ag fáil locht ormsa maidir le Evan. Níl sé sin fíor. Tá a fhios agam nach dtaitníonn sé leat mé a bheith ag cur comhairle ort mar gheall ar an leidín sin ach ar mhaithe leat atá mé? Ar mhaithe liom.
Cheapfadh duine ar bith go raibh scór gasúr agat féin. Níl.
Tá an ceart agat ansin. Níl ann ach Réailtín. Ach ní úsáidfinn go brách í leis an gceann is fearr a fháil ortsa. Rud atá tusa a dhéanamh liomsa seisean. Bhean, féadfaidh tú do rogha rud a rá liomsa. Rud ar bith. Ach ná tarraing an gasúr sin isteach sa scéal, tá mé a rá leat.

Daniel, Daniel, an bhféadfainn sonraí an chruinnithe boird a phlé leat má tá am agat. Cén saol amhrais?
Mar a tharlaíonn sé, bhí mé díreach ag plé roinnt smaointe le Caitríona agus Donach anseo faoi chlár gnó. So, ná déanaigí dearmad anois a chlann nach bhfuil mórán ama fágtha againn, mar sin ba cheart dúinn na smaointe sin a phlé go mion chomh luath is is féidir. Ó, tá an ceart ar fad agat, a Daniel. Ní haon mhaith bheith ag cur am amú. Tús ar scoil atá ort. Ba chuimhin liom go raibh tú le aird a tharraingt ar thing. Pleanáil mo ríomhaire. Scrolláil aníos.
Ó, a Mhaighdean.
Caithfidh muid stop a chur le Daid. Agus é a bheith ag ceapadh dúinn nach bhfuil mé ag déanamh mo theach míle díol le n-eisean í ina hann féin. Tá sé ag cur aighnis eadrainn. Tá sé uafásach. Bhuel, má dhíolann Daid an site sin, cuirfidh sé níos mó ná aighneas eadrainn. Eadrainn a' liug.

Níl, tá cupardaí leictreachais sa réidió, leis an eireaball. Bhí sí trína chéile ar maidin. Aon uair a labhair mé ar an site sin, tá sé ag cruthú coimhlinte eadrainn. Go háirithe inniu, ár anniversary. Bhuel, níl sí go maith as ar aon nós. Is ar éigin a labhair sí dhá fhocal le haon duine ó mhaidin. Ní raibh mé ag iarraidh seo. Cheap mé go mbeadh sí lán sásta an site a dhíol agus airgead maith a fháil air. Bhuel, is cosúil nach airgead atá uaithi ach.
thusa. Sea, beidh mise aici, fiú mura dhíolaim an site le Fahy, théis an drochbhliain a bhí againn ó thaobh fiacha dhe, níl mórán airgid le spáráil ann.
Tá sé tábhachtach di nach ndíolfadh muid an site. Níl a fhios agam cén fáth nach dtuigeann sí, bhuel, tá agat fáth amháin aici. Bhuel, tá a fhios agam. Dúirt sí gur airigh sí an-chiontach faoin gcaoi ar ghlac sí leis an scéal ar dtús. Bhuel, an bheirt agaibh, bailigh sibh go leor le déanaí. Go háirithe tusa agus an scare a cuireadh ort. Ní fhaca mé cúpla chomh láidir le fada. Tá. Níl a fhios agam cén chaoi a dtiocfainn tríd na cúpla lá sin murach í. Is duine speisialta í. Bhuel, mar sin de, tá mé cinnte go n-aontóidh tú liom go bhfuil sí i bhfad níos tábhachtaí ná friggin' site. Tá sí níos tábhachtaí. Ní thuigeann tú an difríocht a dhéanfadh an t-airgead sin dhúinn, dár todhchaí, tusa agus na cailíní san áireamh. Ó ghabh i leith, mo chuimhne agus mo dhearmad, bhí mé ag iarraidh a rá leat, beidh cuairteoirí anseo maidin, breakfast. FL Scaip, a dúirt sí.
Cuairteoirí, a deir tú? Cé na cuairteoirí? A dhaoine uaisle, bhur gcéad míle fáilte ag an gcruinniú poiblí seo inniu. Tá mé an-bhuíoch díbh ar fad as ucht an deis seo a thabhairt dom bualadh libh arís. agus le cúnamh Dé, cinneadh a dhéanamh maidir leis an talamh seo. Ó, gabh mo leithscéal, a Athair, go bhfuil muid mall, ach cheap mé nach raibh an tAifreann ag tosaí go dtí cúig a chlog. Tá an-aiféala go deo orainn, ach ar thosaigh an t-aifreann fós, nó? Ná bíodh aon imní oraibh, ní fhéadfainn an t-aifreann a thosnú gan sibh. Tá, sin go raibh míle maith agat, a Athair. Bhuel, is féidir leat tosú anois, mar caithfidh mé deifriú abhaile. Scaoilfidh mé cruinniú thart sa gcaife mar choinnigh muid na daoine bailithe agus leanfaidh muid ag fágáil.
In ainm an Athair agus an Mhic agus an Spioraid Naoimh. Áiméan.
So, an bhfuil sibh réidh le vote a chaitheamh ar seo? Tá an praghas cineál íseal fós, cheapfainn.
Ssh! Le bhur dtoil, an bhfuil sibh ag iarraidh vote a chaitheamh ar seo anois nó cruinniú eile a eagrú leis an praghas a phlé arís?

Agus a Uasail de Búrca, céard fútsa? Tá an tAifreann thart, imigí fé shíocháin. Agus le cúnamh Dé, oibreoidh gach aon rud amach i gceart agus go mbeidh scata Aifreann againn

Ní bheidh mé ag díol an site libh.
Cad é ar feadh de thoir? Níl fhios a'm beirt ná beag abhaile.
Vince, b'fhéidir go mbeadh muid in ann a thíocht ar shocrú eicínt. Tuigeann tú, muna ndíolfaidh tusa do shuíomh linn, nach féidir leis an forbairt a dhul ar aghaidh.

Ní dóigh liom go mbeadh mórán fáilte romham anocht. Tá mé ag dul abhaile le mo bhean chéile. Chóilín, Go bhfuil teinn suas beag rugadh linn aithne féin. Bealach dorn.
Comhghairdeas leat, a Daniel. Bhí an t-ádh leat ansin. Nach raibh anois. So, cén chaoi a chuir tú ina luí orthu a n-intinn a athrú? Mar a deir tú féin, bhí an t-ádh liom. Sin an méid. Tá's againn go raibh baint éigin le Caitríona leis sin. Caitríona? Bhuel is anois, cad é atá ar eolas agat fúithi. Tada ar bith beo! Tá bealach maith agam le daoine, labhair mé léi, agus buíochas le Dia bhí sí ar aon intinn liom nár cheart leanacht leis an bhforbairt.

Má cuir soir ag an Mícheál sin. Cad é a tharla? Bhfuil a fhios agat cad a dúirt sé liom? Dúirt sé go raibh mé ag úsáid Evan le dhul ina aghaidh féin. Cad é atá air sin? Ní dhéanfainn a leithéid go deo. I'm sure nach raibh sé sin i gceist aige? Tá a fhios agam go maith céard a bhí i gceist aige. Is níl mise sásta cur suas leis níos mó. Tá mé ag bogadh amach láithreach. Ach níl agat ach seachtain eile? Ní fiú dhuit bogadh amach go dtí san. Seachtain amháin eile féin, bheadh sé rófhada. Tá mé tinn dhó. Ná ceapfadh daoine go bhfuil sé saghas ait. Théis an tig a roinnt chomh fada so. Is cuma liom céard a cheapanns daoine eile. Ach níl mise in ann breathnú isteach sa straois ar an bhfear sin lá amháin eile. Tá mé ag imeacht anocht is sin a bhfuil faoi.
sláinte agus saol agaibh, agus go mba 7,000 fearr a bheas sibh bliain ó inniu agus chuile dhuine eile go deimhin anseo go raibh baint acu leis an bhfeachtas seo. Ó, nach iontach go deo an scéal é seo, a fheara. Ní raibh le déanamh ach ceann de na froganna sin a bhurláil síos i do scórnach.
M'anam nach bhfuil sé chomh hiontach sin ag an ngeinc sin thíos, a chol.

agus ní ar airgead. Cac is Éire. Cheana éirigh as an gclabaireacht agus ná bí ag maslú na mná eile. Bíodh a fhios agat go rinne sí seo obair mhór sa bhfeachtas agus marach í go mb'fhéidir nach mbeadh deireadh leis an bhforbairt sin beag ná mór. Muise go raibh maith agat a Chóilín. Is maith an rud go bhfuil buíochas ag duine eicínt orm. Ah muise sin í fhéin an fhírinne. Mar diabhal mórán buíochais ag an dream atá thíos ansin ort. Agus níl an oiread sin fhéin a'msa ort bíodh a fhios a'd éitse.

Cad é atá tú a dhéanamh le mo chuid stuif? Tá mé ag pacáil dhuit. Pacáil? Chan fhuil mise ag imeacht fós ach mo leath triail é. Lee, tá muid ag fágáil an áit anocht. So críochnaigh sin, Bill. Anocht? Níor dhúirt tú liomsa go raibh siad féin ag bogadh amach as an árasán. Bhuel, níl muid ag dul ar ais ag an árasán fós. Tá muid ag dul in áit éicint sealadach ar dtús. Lee, níl tada mícheart leis an áit seo, sure, ní fiú. Nach tusa an chéad duine a bhí ag tabhairt amach faoin áit seo?

Tá a fhios agam ach céard atá muid ag dul a dhéanamh faoi anois, a Pheadair. Cén bhrí ach bhí mé théis a rá le Bernie agus le Vanessa go dtiúrfadh muid an t-airgead don gharchlann a bhfuil a iomad go fada a bheith ar mo theanga? Ó, muise, Peadar, nach dtuigfidh siad go maith nach bhfuil aon neart againn air. Ach mara bhfuil, tá neart ag Vince de Búrca sin air. Ó, d'fhéadfá a rá go bhfuil. Pé ar bith sa diabhal céard a tháinig ceithre abhaile. Bhí sé bocht go leor an lá cheana agus anois tá leath an bhaile le cíos aige. Tá a fhios agam rud amháin, a Pheadair, gur chlis muid ar chuma ar bith.

Tabhair leat na málaí eile ón gcarr.
Ó, cinnte, cinnte, ní thug sise cinn de mhóin orm. Friggin' B and B thar áit ar bith eile. Cad a fhreagraítear mé fós ag dul amach ar Rhino? Cén mhaith atá an snámh anois? Sách maith a'd. Ó, agus cén bhrí ach saor na buinní. Sách dona a bheith gan obair ach anois caithfidh mé a bheith i mo chónaí le? Lee,

Tabhair faoi le Gael Linn. As gach ceard agus chuile choirnéal den pháirc na buaicphointí ar fad ó aicsean an deireadh seachtaine. Ón gcamán go dtí an liathróid, na buillí is fearr san iománaíocht agus sa bpeil. Gan trácht ar an chuid is fearr i bpeil na mban. Agus laochra an todhchaí sna mionúir. agus faoi bhliain is fichead, ná caill buille ar bith. GAA 2007, Gach Luan ag leathuair tar éis 8, Spórt, TG4. Too many.

to its usual magical state, thanks to nature's touch and Johnson's know-how. Tá's agat nuair a bhuaileann smaoineamh duine go bhfeiceann tú bolgán solais os a gcionn. Cad a tharlódh dá n-athrófaí an bolgán sin go dtí CFL? An mairfeadh a gcuid smaointe suas le cúig uaire déag níos faide? An sábhálfaí airgead agus an ndéanfaí leas an chomhshaoil? Smaoiníos air sin nuair a d'athraíos mo chuid bolgán go léir go dtí CFL. Bolgáin nach n-úsáideann ach an cúigiú cuid den fhuinneamh, agus múchaim iad nuair nach mbíonn siad uaim.

Vince, tá brón orm faoi chuile shórt. Ó, ná bac leis, a chroí. Just déan dearmad air, alright? Ach is maith is eol dhomsa nach bhfuil aon mhaith a bheith ag caint leat.
Bhuel, ná bíodh imní ar bith ort. Fanóidh mé glan amach uathu ar feadh cúpla lá. Go socróidh rudaí síos. Hey. Is tusa an duine is tábhachtaí i mo shaol. Agus má tá tú sásta go ndearna mé an cinneadh ceart, tá mise sásta. Alright?
Beidh chuile shórt ceart go leor eadrainn, nach mbeidh, Stór? Beidh, cinnte. Agus ní ligfidh muid do dhuine ná rud ar bith a theacht eadrainn, okay?

Éist liom agus éist go cúramach. Rinne mise an rud a d'iarr tú orm a dhéanamh. Anois caithfidh tusa cloí le do gheallúint agus na pictiúir a thabhairt ar ais dhom. Rinne tú, agus gan dabht ar bith, rinne tú an-jab. An-jab go deo! Cá bhfuil siad mar sin? Gabh mo leithscéal anois ach tá ocras orm agus ba mhaith liom mo bhricfeasta a chríochnú faoi shuaimhneas. Feicfidh mé ar ball thú. Go dtachta sé thú.
Anois, tá muid anseo agamsa i J. Jab maith den charr agus iad is fearr fadú dá mbárdamanna siad beirt agam tráthnóna. Nach sin rud a dtabharfá seirbhís air? Úna.
Sea, a stór. Tá mise ag imeacht. Ara, céard é an deifir atá ort? Críochnaigh do chaifé. Bhuel, tá mé ag iarraidh dul ar ais ag an teach mar tá na fir oibre ag iarraidh dhul isteach agus níl aon eochair acu. Ó, so tá siad ag toiseacht ar an obair? Tá, agus é thar am acu, i ndáiríre. Tá caoi ag teastáil go géar ón teach sin, an bhfuil a fhios agat? Go háirithe córas plumála. Á, nach cuma duit sin nach é an Garda Síochána a bheas ag díol ar a shon? Tá a fhios agam, ní hin atá ag cur isteach orm, i ndáiríre, ach an t-achar a thógfadh sé orthu é a dhéanamh. Beidh mé ag dul chuig an óstán. Ní bheidh, maise, tá muc as dean liomsa.
Bhuel, go raibh maith agat. Ach nach mbím istigh in éindí libhse sách minic mar atá mé. Níl locht ar bith agam air sin. Éist, níl mé ag iarraidh an dara focal a chluinstin fá dtaobh de, ach beidh mé ag súil leat féin agus do chuid málaí tráthnóna. Tá go maith, mar sin, pacálfaidh mé mo chuid stuff is feicfidh mé níos déanaí thú, ok? Right, dear mhóir.

so that Daniel McLaughlin can re. Maith maith agaibh. A Dhonncha, díreach an fear a bhí uaim. Cinnte, a Labhráis. Sea, tá scéal in Uachtar Ard gur mhaith liom go gclúdófá inniu ach tá sé thar a bheith suimiúil. Ó, tá go leor scéalta suimiúla thart anseo, a Labhráis.
Huh? Uachtar Ard? Sea, a Dhonncha, Uachtar Ard. Anois lean mé go dtí m'oifig go dtiúrfaidh mé na sonraí dhuit.
Daniel, tá mise ag iarraidh na peictiúir sin ar ais anois díreach. Sin an geallúint a bhí ann, nach ea? Ó!
Is beag nach ndearna mé dearmad ar an conference call sin atá agam.

nó go dtograíonn siad féin. agus an Lee sin, Deabhal mhaith nuair nach léi an teach. An bhfaca sibh an t-achar a chaith sí sa seomra folctha ar maidin.
Sarah. agus ansin chaith sí leathuair eile ag cur smideadh uirthi féin. Deabhal mhaith nuair nach film star í.

Ansin bhí sí ag tabhairt amach dom sa siopa. Cad a bhí sí a rá? Á rá gur ghoid mé an uisce te uilig agus ní raibh sí in ann a cuid rollers a chur isteach. An uisce tigh Rico? No, sa B&B, a amadáin. Sa B&B? Yeah, bhí bright idea ag Bernie go mbogfadh muid isteach sa B&B, nó go mbeadh an t-árasán saor. Tá sibh ag rá isteach sa B&B. Ag magadh atá tú. I wish.
Tusa, bhí sé sách dona ag Bernie bheith.

Muna bhfuil sé thar am agat. Ha ha ha! Céard? Bhí mé ag smaoineamh go mb'fhéidir go ndéanfá jaibín beag eile dhom. Ó tharla gur éirigh leat chomh maith sin leis an gcéad cheann. Yeah right. Tá mise críochnaithe leatsa Daniel McLoughlin.
Murach Cóilín agus a fheachtas ní bheadh fhios agam ariamh cé chomh maith is atá an printer sin.

Oh hi a Athair. Diarmuid tá? Oh mar sin ní mé raibh aige. Oh tá mé céasta ag mo dhuine atá thíos sa teach. Cupán tae don Athair le do thoil a Thomáis. Go raibh míle maith agat, David. Mar an péint go ndéanfaidh cupáinín tae ar mo shuim níos maith. Tá brón orm anois, a Athair, ach caithfidh mise imeacht. Tá mé ag castáil le Ríona Tí Thaidhg. All right.
Beidh mé féin síos ar ball ann le cúnamh Dé is beidh deoch againn lena chéile. Slán anois.
Ó, bhuel, cupán tae. Tá cúpla nóiméad agam sula gcaithfidh mé a dhul ar ais ag obair. Ó, muise Dheoir thaitneodh cupán tae liom sa bhfear ní mar siad a thuilleadh. Ní bhacfaidh mise le haon tae, ólfaidh mé seo b'fhéidir go ndéanfadh sé maith do mo bholg ar nach bhfuil tinn le mad ar feadh an lae. Sílim gur rud eicínt aisteach a d'ith mé ar maidin a rinne orm é. Ó, mo chuimhne, níor mhaith liom tada a rá os comhair Lee níos túisce ach. Thaithin sé go bhfuil sibh oibrigh mé ól ar Vince.
é a rá go bhfuil agus údar agam. Tá súil agam nach gcuirfeadh sé aníos faoi thimire go ceann bliana mar gur muide atá siar leis, gan trácht ar Evan bocht agus ar Fia. Ah, bhuel, ná bac le Evan ná le Fia, nó ní bhíonns ag bac as. Ní bheidh clóite beag orm sin a fháil. Thar éis do bhéal, a Pheadair. Thá nó dá ndíolfadh muid an talamh sin le Daniel i dtosach nach mbeadh muid i bhfad níos fearr as. Daniel?

An gcuim a dhóine é filleadh ar an sócmhainn a chum uirbí? Ar ceann de chorrmháire, b'fhéidir go mbeadh lomchlár a leasa. An é nach bhfuil is ann duit? Cén bhrí ach bhí muid le cupar ar bhinspiráisiún agus lig sé síos go gaiin an ruam muid. Well is cuma liom cé a deir sin ach is fear den scoth é Vince de Búrca. Nach ar mhaithe leis an gceantar a bhí sé? Stop, is ar mhaithe leis féin atá sé.

Nach bhfuil sé dochreidte an dóigh a bhfuil Tadhg ábalta bheith ag gáire agus ag amaidí le Conall agus gan aird ar bith aige ar a mhac féin? Bhuel tá a fhios agat féin, John Joe. Tá sé níos éasca do chairde a mhealladh ná do chlann féin. Ná bíodh aon imní ort. Beidh tú féin agus Conall mór arís. Feicfidh tú. Tá súil agam go bhfuil an ceart agat. Nach cinnte go bhfuil.
Vince, ní fheicim Peadar anseo chor ar bith anocht. Bhuel, rachaimid áit éigin eile nó gheobhaimid takeaway.
Yeah, go tí Suarez ós go bhfuil sé ag Fia. D'ordóimis nó Tí Rico is déanfaimid cúpla pizza. Ó, sin deal maith.
Gheobhaidh mise an pizza má theastaíonn uait. Eh, no, b'fhearr liom fhéin siúlóid agus ar aon chaoi, caithfidh mé glaoch sciobtha a dhéanamh maidir leis an obair.
Ok. Beidh mé ar ball leat.
Donncha, cas air do fón. Caitríona, Bernie, ag cur glaoch ar dhuine eicínt i ngan fhios do Vince, an bhfuil? Oh no, eh, maidir leis an obair bhí sé sin ag iarraidh greim a fháil ar fhear maidir le agallamh amáireach agus, bhuel, caint ar Mhícheál.
Cén chaoi nár dhíol Vince talamh.
Cé nach mbaineann sé leat, a Bhernie, bhí a chuid fáthanna fhéin aige. Ar mhaithe leis an timpeallacht a bhí muide?
Tusa, ar mhaithe leis an timpeallacht? Cad tá mícheart leis sin? Bhuel, ní théann na focla 'timpeallacht' agus 'Caitríona' san aon abairt amháin ariamh.
D'athraigh sé a intinn agus sin a bhfuil faoi.

Gabh i leith, cogar, cá bhfuil an crochadóir de Jade sin agat anocht. Níor spáin sí fós sprioc a chairt anseo fós. Ó, tá go dtí an deoch aici dúinn nó nach bhfuil? Nó b'fhéidir go bhfuil faitíos ar ar mhuintir na háite. Ó, cad é, tá mise tinn tuirseach go bhfuil chuile dhuine ag caint ar Jade mar sin? Ó, is ná bac leo, a Riana. Tá sé sách teann anois leis an treoir, tá cead aige a rogha rud a dhéanamh. Pleananna. Faoi cheann cúpla lá eile, beidh duine eicínt eile ag cur as dóibh agus beidh cúis cainte eile acu. Anois, sláinte. Sláinte. An bhfaca tú Conall anocht, an bhfaca? Tá sé ag breathnú go deas, nach bhfuil? Is dóigh go bhfuil. Ach sílim go mb'fhearr dhuit suí síos ag an mbord mar feicim d'fhearsa ag chatáil suas bean eile.
Oh, come on tá muid ag caint ar do phone. Go dtí an t-aon a leanadh.

John Joe, Tá mé ag iarraidh rud a inseacht dhuit.
An bhfuil mé ag fáil P45? Níl,
Tá mé ag cur isteach ar aistriú poist. Bhí mé ag smaoineamh ar Bhleá Cliath. Bhaile Cliath? Ag magadh atá tú? Smaoinigh air. Bheadh ardú céime i gceist, b'fhéidir. Níos mó airgid, laethanta saoire. Is go mbeinn in ann teach a cheannacht. Bheadh saol maith againn le chéile. Le chéile?
Sea. Tá mé ag iarraidh go dtiocfá liom.
Goidé fá dtaobh de Chonall? Céard faoi? Ar ndóigh, ní gasúr é. Nach bhfuil a shaol féin aigesean anseo? Tá a fhios agam sin go maith ach seo an chéad uair a bhí seans agamsa a bheith i m'athair mar is ceart aige arís.
Is céard fúmsa? Tá a fhios agat go bhfuil mo chroí istigh ionat. Ach goidé fá dtaobh domh féin, mo chuid oibre, mo chairde, tá mise ar mo shuaimhneas anseo. John Joe, Tá neart oibre le fáil i mBleá Cliath. Nach féidir jab a fháil go héasca ann? Agus feicfidh mise Conall go minic, d'fhéadfá a theacht ar cuairt chuige. Dtuigeann tusa goidé chomh mór agus atá an cinneadh seo? Tuigeann. Níl mise ábalta freagra a thabhairt ort caol díreach. Bhuel, tá m'intinn déanta suas a'msa.
Féach thíos an tseanchailleach sin leis agus í ag cogarnaíl isteach ina chluais. Is gearr anois gur frog róstaithe a bheas ar an menu ag Rico, fan go bhfeicfidh tú. Tá tusa cosúil le fear atá ag iompar an domhain ar a chuid guaillí.
Ara, tá mé fed up le Ros na Rún. Ba cheart go bhfuil saol níos fearr amuigh ansin do leaid óg. Má tá ní thuas i Donegal é. Déan. D'fhéadfá a bheith in áit i bhfad níos measa ná Ros na Rún.
Do deineadh ag brath fágáil atá tú ab ea? Níl fhios agam. Ara cá bhfuil do dheifir ag goil? Leaid óg fós thú, tá neart ama amach romhat le dhul ag spaisteoireacht. Anois maith an fear, líon pionta don fhear sin thall. Oibreoidh a chuid le thabhairt amach orainn. Cad chuir seo faoi choinne ort? Nach ionadh, ní mhaith siad a luí faid ó.

Donncha, cá raibh tú feadh an lae? Mé ag iarraidh glaoch ort míle uair inniu. Bhuel, bhí mise ag glaoch ortsa chomh maith ach níl an bloody coverage anso rómhaith. Anois díreach a tháinig mé ar ais. So, cén chaoi ar éirigh leat le Daniel? Ní rómhaith.
Ha? Níl an t-asal sin réidh linn fós. Céard?
Tá tuilleadh cóipeanna aige de na pictiúir. Ach dúirt sé go dtiúrfadh sé ar ais chugainn iad. Bhuel, tá fhios a'm go maith céard a dúirt sé.
Donncha, Ní bheinn sa bpraiseach seo murach thú.
Ó! So is ormsa atá an locht á leagan anois, ab ea? Tá brón orm. Tá fhios a'm go bhfuil an bheirt againn ciontach. Céard faoi Dhaide? Céard a tharlós má fhaigheann sé amach? Níl fhios a'm, Donncha, ach táimid sáinnithe ceart anois aige seo. Tachtóidh mé é. Go maithe Dia dhom é, ach tachtóidh mé an suarachán lofa sin.
Agus beidh Ros na Rún thar n-ais anseo ar TG4 arís tráthnóna amárach ag an am gcéanna, ná déanaigí dearúd go mbeidh Féilte le feiscint Ag a leathuair tar éis a hocht anocht agus ag a cúig tar éis a deich, cífimid Kirk Douglas sa scannán A Letter to Three Wives. Fanaigí linn, Lizzie McGuire ag teacht fé cheann cúpla neomat.

Sin sin. Tabhair faoi le Gael Linn. Sea, fanaigí linn anseo ar TG4 mar go bhfuil Lizzy agus an gang ag teacht i ndiaidh na bhfógraí seo. Tá an saol lán le daoine agus chuile dhuine acu lena ndearcadh féin. Táimid uilig mar a chéile ach. Tá difríochtaí eatrainn. Sláinte, tinneas, bochtanas, saibhreas. Tá ár scéal féin ag chuile dhuine againn. Ar scáth a chéile a mhaireanns muid. Coinnigh súil ar an domhan agus a' goil in aois. Faigh an fíorscéal. anocht ag cúig théis a naoi agus le dubáil ag leathar théis a haon dhéag ar TG4.
Dé hAoine, leanann muid ar aghaidh le sárchraoladh ar sraith Eircom na hÉireann. Tugann Port Láirge Aontaithe aghaidh ar Ruagairí Shligigh. Sacar Beo, Dé hAoine ag leathuair théis 7, Spórt TG4.